kɔri baasi t'aw la aw ka kɛnɛ j'espère que vous allez bien sanfɛ fo duguma n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ligne kɔnɔna la yan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye gafu jalo ibrahim konate jinɛ ko bɛ cogo di jibi jabi tanba j'espère que vous allez bien n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani mali kɔkan sakɔ de Alasko Katala Barisa n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye n balimaw depuis le 4 tɛmɛlen u bɛ ka dɔ ko ko volume depuis le 4 tɛmɛlen association kuntanw u bɛ ka n ka page gosi fan bɛɛ fɛ ɔ ko n tɛ foyi la ko ka musow lagosi ko ka ka taa ko n bɛ ka politiki mɔgɔw tɔɔrɔ facebook mɔgɔw message ci n ma don o don hali bi nka n ye solution sɔrɔ o la yanni tile damadɔ cɛ n t'a waati dɔn page a bɛna certifier a b'a ye i b'a fɔ c'est à dire que a certification n'a maintenance n'a sécurisation n'a monétisation n bɔra k'o bɛɛ bila sen kan sɔgɔmada in na ni ala sɔnna a ma o baaraw bɛɛ bɛ sen na ɔ ka paji in yɛrɛ kɛ nɛgɛ fara biriki ye paji tɛ o mɔgɔ de don ne ka paji fɛnna yan nɔ siɲɛ caman a ka tɛmɛ ɔ komi fɛsibuku mɔgɔw bɔra ka u ye papiye dɔw demande n fɛ n taara n'olu ye bɔn ala ko tiɲɛni na n ye wari dɔw sara fɛn dɔw la donc o bɛɛ bɛ jamana jɔ la ɔ ne fana dalilu min bɛ ne bolo ne fana y'o fɔ olu ɲɛna bɛɛ n'i ka kɛlɛkɛcogo don an bɛ kɛlɛ kɛ ji jukɔrɔ an bɛ kɛlɛ kɛ informatique ma an bɛ kɛlɛ kɛ psychologiquement kɛlɛ façon ka ca quoi nin bɛɛ bɛ combat in kɔnɔna la nka n'i bɛ tiɲɛ kan ne furadama ne tɛ taa maa ka eh, message ci facebook la k'a dɔn ne bɛ ka port ci o fɛn ninnu na ne b'i kɛlɛ dalilu contre dalilu k'i jolo kari ka tɛmɛ ni sen fila ye o tɛmɛlen kɔ ka bɔ a la o ko in o bɛna

peti ba ɔ nin kɛra k'a sɔrɔ azi joli la komi mali jisitisi dalilu tɛ ka sɔrɔ ko in na ɔ ko ko siriki sera a ma wagati min na k'a a tun bɛ minɛriya la a pɔn kun dafalen don a troisième pɔn n'a deuxième pɔn a pɔnfadi o bɛɛ tun ka kɛnɛ ɔ u bɛ k'a fɔ ko u bɛna peut-être ka komi dalilu t'u bolo u bɛna a fɔ ko Sidiki de ye a ka pɔnfadi cɛci ka tɛmɛ ɔ komi a dalen filɛ nin ye min t'u la nin ye ta petit ba ani nin ka ko diɲɛ bɛɛ b'a kalama mais ne moi je me demande comment Mamasita somɔgɔw bɛ se k'u kun kɔrɔta k'u balima tɔw lajɛ cogo jumɛn na quoi regarde la fille muso denmisɛnnin fitinin nin ye san joli k'e ye kɔnɔ tiɲɛ y'a kɛ tan an t'an da don hali o kuma yɛrɛ la mais e filɛ âge jumɛn na e filɛ nin âge min na nin ye tan e dalen filɛ nin ye ɛɛ petit ba kɛrɛfɛ yan yɔrɔ justice tɛ wuli ka petit ba yɔrɔ ɲini dɛ nin y'a sɔrɔ yɔrɔ mamasi la a bɛ san bi kɔnɔntɔn de la dɛ n'a ko ko mineure don a ma diya a yɛrɛ ye ka taa petit ba nɔfɛ wa nin t'a dalen ye musomanin fɛn fɛn n'i b'i yɛrɛ bonya sisan musomaninw bɛ sɔn diɲɛnatigɛ ko bɛɛ ma n kan tɛ muso ɲɛnamaw ma dɛ hali e tɛ siran bilen k'a fɔ ko i somɔgɔw bɛna ka t'i da cɛ yɛrɛ kɛrɛfɛ k'o filime k'o bila o kɔfɛ u bɛ taa fɔ sa k'i binn'o kan k'i kɛra tan alors k'a diyara a yɛrɛ ye mais jamais i t'a mɛn k'a fɔ ko saribɔnfeerela dɔ filɛ k'u n'o filɛ nin tribunal la dɛ nka jamais fo k'i sa i t'a mɛn k'a fɔ ko eh, musomannin tɔgɔ minnu bɛ tugu eh, sariw ni fɛnw nɔfɛ k'u ni deburekɛla dɔ filɛ nin ye dɛ commerçant simple ni dɔ dɔɔni bɛ min kun min ka budget tɛ tɛmɛ miliyɔn wolonwula ou bien miliyɔn tan ni duuru ɲɔgɔnna ninnu kan u tɛ tugu o kɔ dɛ nin ko in bɛɛ ye faama kunda faamaden kunda tɔgɔtigi kunda tɔgɔtigiden kunda a banna u ka bɔ ni dalilu dɔ ye ko eh, menuisier dɔ ni dɔ filɛ nin ye ko viol ko fɛn na tribunal la commune trois la comme ko in bɛɛ bi ɲɛnabɔ commune trois de la yen nka ne dabali banna dɛ e filɛ nin ye petit ba kɛrɛfɛ nin ye tan e ne somɔgɔw i bɛ taa foto ta cɛmisɛnninw t'u la k'i da dilan kan o bɛ mun yira a m'e furu a ma woro bɔ e nɔfɛ sisan musomaninw c'est à dire an ka danbe lagosila de ɛ association minnu bɛ denni kɔfɛ u bɛ fɛ k'a yira de ko bɛɛ k'i ka vie kɛ a ka d'i ye cogo min na i k'a kɛ ten de i ye cɛ o i ye muso i kɛra i cɛ ɲɔgɔn fɛ i kɛra i muso ɲɔgɔn fɛ sa o t'olu ka problème ye sinon muso furulenw bɛ yen u n'u cɛw u bɛ kɛlɛ la dɔw bɛ divorce la aw ma avocat ta k'olu assister aw ma foyi foyi den kelen kɛ mais nin ye sidiki kunko ye dɔrɔn a banna ɔ k'o minɛ k'a bila yanni dalilu ka sɔrɔ ni dalilu ma sɔrɔ dun o ye kelen ye mais min ye ko in kabakoma yɔrɔ ye sirifi ayisa tarawele mɔgɔ dɔ ye message ci ne ma ko ouais momo ko tu perds ta crédibilité crédibilité ɲamɔgɔden bɛ ne balo wa e delila ka crédibilité ka wari di ne ma i ye crédibilité ka wari di ne ma yan nka ne ma dɔ yɛrɛ fɔ dɛ walayi ne tɛ tugu nkalon kan fo ka diɲɛ wuli nin denni kelen badara ka affaire nin denni kelen in sidiki cousin ka affaire wa ko in bɛɛ kɛra fo sanjan ni sanjan ɔ sisan a ma sebagaya sɔrɔ o ko la parce ne de y'a bila ka taa maliki fɛ yen ne sababu hali ni mali cɛngɛdenw bɔra k'a fɔ ko non ko eh, a terikɛ dɔ de y'a bila ka taa maliki kulo b'a la o ne ye video kɛ k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a kɔnɔna la a denni kelen tilala ka taa fɔ maliki ye ko ne ye wari minɛ sidiki ninnu na n'a y'a sɔrɔ la jama ka ca ni na sinɔn n b'a fɛ n ka nin nin yɛrɛ de kɛ quoi n'a y'a sɔrɔ la ko ne ye wari minɛ siriki la mɔgɔ min ye wari minɛ siriki la o tigi fa don ta a ba don ta ɔ mɔgɔ min kɛra sababu ye ka na n'a wari o tigi fa don ta a ba don ta wari i de k'a di ne ma ne ye ni siriki ye wari di ne ma yarabi ala n bolo bi fɛn o fɛn la ala k'a tiɲɛ n bolo a ye mɔgɔ min ci ka n'a di ne ma e taara o nkalon da ne la maliki fɛ yen mais n'i y'a ye maliki ma ne ɲininka maliki b'a dɔn ne bɛ tiɲɛ de kan a ma ne ɲininka a la hali sini o e ma gɛn parce que e ye nkalontigɛla de ye o mamasita ta in filɛ mɔgɔ joli tun bɛ mamasita defan yan a ma bɛɛ kunkolo ɲagami mais an nana ye k'a fɔ ko dalu t'a la foto in filɛ nin a turukelen don donc justice de kan ka dalu yira an na sisan k'an lasɔn an ka kuma caman in yɛrɛ bɛɛ dabila o nin ko bɛ ka terene mun na parce que u b'a fɛ ka petit ka abattu psychologiquement justice maloyalen don parce que hali mɔgɔ fagala cɛ min ye eh, eh, eh, george eh, floyd faga nin ye tan états unis mais n'o fagali bɔra direct de la États Unis bɛɛ tun bɛna ci o o George nɔfɛ il y a même pas euh, quatre mois a ye taa BFM TV kan a ye don Facebook ni fɛnw kɔnɔ ni YouTube ni Google kɔnɔna la u ye cɛ bila yanni kiri donba cɛ o ye États Unis polisi dɔ ye a sen fɛ etazini butigiw gucci ni fɛnw ni adidasiw u y'a bɛɛ piye nuwariw kun diminen don fan bɛɛ fɛ blagiw mɛ anw fɛ ayi ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn olu ka biki ni mali biki mali kaye ani dugu tɔw ta sinɔn kanada kaye ani kanada kanada biki olu i b'i si bɛɛ kɛ i tɛ manda de depo ko kuma mɛn yan aa yan jamana ye kabako mani kana le la ye kanada o kanada ee jamana in ka di de jamana in duman de n'i y'a ye aw ti na yan k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mali la parce que a b'a dɔn k'a fɔ mandat de dépôt yan jamais de la vie prison jɛlen don polisiw bɛ mɔgɔ bonya monsieur comment allez-vous i ka avocat bɛ min u ka u bi i bɛ i bɛ pizza i bi i bi i bi bonya de n'i donna kaso la yan parce que mɔgɔ tɛ se ka juge wele k'a kɛ tan o sinon nin ko in a bɛɛ bɛ ka ɲɛnabɔ ɛɛ ɛɛ tribunal la an b'a dɔn k'a fɔ naja filɛ i bɛ ka ka min don n b'a dɔn parce que ne tun y'a fɔ a mɛnna n ko première dame ka ca jamana in kɔnɔna la ye dɛ kuma kɔrɔma de don i bɛ k'a ye najakɛ min ye bɛɛ b'a dɔn ɔ min b'a ni avokaw ni jugew ni ɲɔgɔn cɛ ani procureur bɛɛ b'a dɔn parce que association de bɛ ka fɔn d'u ma o fɔn de bɛ ka utiliser ka procureur ni jugew ni fɛnw corrompu sinon ba taara hali mɔgɔfagala surtout nin ko in mɔgɔ ma sa fɛn min na liberté provisoire ou soit i ka caution sara i ka bɔ yanni i ka kiri don cɛ mɛ ka cɛ minɛ i k'a bila yen ne ko a ye a ye kiri dayɛlɛ siɲɛ kelen sa mɔgɔw ni ka lafiya aw bɛ tiɲɛ kan kiritigiw an an bɛɛ bɛ justice de fɛ yan mɛ an tɛ kalabanciya fɛ extorsion de fonds arnaque nkalontigɛ janfa an t'o de la sinɔn an y'an si bɛɛ kɛ ka musow defa yan donc aw bɛ ka mɛɛn nin ko dafɛ anw t'a dɔn min don a ye kiri dayɛlɛ a ka bɔ ni dalilu ye dalilu kɛnɛma ibrahim min ye siriki datugu denmisɛnnin de don kasoge ye dosiye fili o de kan k'i bila kɔfɛ ale b'a gérer duguma ibrahim bɛ yɛlɛ sanfɛ siriki ko k'ali n'ale bɛ san kɛmɛ kɛ kaso la au moins tiɲɛ ka bange walahi u ye tiɲɛ ye u y'a tubi munna a tɛ se ka bila yanni kiri don cɛ pourquoi o privilège dira eh, eh, eh, zonw ma jamana nafolo zonw ma o minnu y'an ka jamana nafolo suɲɛ ni jamana nafolo b'u bolo bi u bɛ yaala u la ɛ minnu ye jamana nafolo di u teriw ma miliyari marise marisew aw sera ka mandat de dépôt bɔ jɔnni kama yan nɔ ka t'o minɛ yɔrɔ dɔ la k'a ye jamana nafolo dun k'a kɛra tan ni mali kiri bɛ tilen o bɛ taa tilen siriki de kunkolo kunkolo t'u la sa ni mali ni mali kiri bɛ tilen o bɛ taa tilen artisiw de kunkolo t'u la mɔgɔ ma bɔ kaso mali i bɛ k'a y'a kɛ musa tinbeli ninnu yɛrɛ bɔra kɔsa nin na olu ma bila nin bubu ma bila nin e bɛ se ka jamana ci ka tɛmɛ bubu kan miliyari joli joli blindé carton ni fɛn ninnu an ka sɔrɔsiw sara nin fɛn nɔr nin kɛlɛ fɛn fɛn kɛra nɔri la ni mɔgɔw sara a bɛɛ tɛ bubu n'a teriw ni eh, fanga n'a nɔfɛmɔgɔw ye o bubu ma bila nin ye ko yanni parce que o bɛ CEDEAO sɛbɛn dɔn olu b'u ka jɔyɔrɔ ko de la parce que ne y'o fɔ n ko mali polisi mali fanga a baarakɛla bɛɛ polisi CCR minnu bɛ jɔ kare kɔnɔnaw la olu de b'u sen kan koyi ani sapɛri pɔnpiyew olu de ka wulikajɔ fanga ka bon sinɔn an b'a dɔn min bɛ bisi kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ min bɛ sécurité d'état kɔnɔna la sisan sisan lasinɛ dumuya bɔra ka mun kɛ sécurité d'état la a bilalen hali a ma un mois bɔ a ye karanyara gosi fo fo ka ɲɛnamini miliyɔn joli bms la o dossier bɛ n bolo n bɛ tila ka na n bɛ n da don o la ni mɔgɔ min ko ko a ah, ko nin tɛ faso ko ye nin tɛ nin ko ye i kunko b'i yɛrɛ bolo crédibilité ɲamɔgɔden ne ka sira foyi t'a la ne dan ye ka n ka kuma fɔ ka a ka di n da ye cogo min na n tɛ tugu nkalon de kɔ wa ni n tugura i kɔ ni n b'a dɔn i bɛ nkalon kan n bɛ n sama ka bɔ i kɔ e ta ye ne ye i bɛ n balo wa i tɛ ne balo o manifestation kɛra diɲɛ jamana bɛɛ la siriki ye ni siriki nɔ b'a la ɛ mɛ pourquoi pas a tɛ kaso kɛ mun na mɛ ni dalilu tɛ yen wa dalilu yɛrɛ ye jumɛn ye a b'o dɔn wa dalilu ye jumɛn ye nin ko in na a b'o dɔn wa siriki i ye mama sita bugɔ wa i m'a bugɔ ayi ne m'a bugɔ mama sita a y'e bugɔ ou bien a m'e bugɔ awɔ ne a ye ne bugɔ e ka kumakan kɔntoro ne ka kumakan mun bɛ se ka ne ne ta se e ta la mun bɛ se ka e ta se ne ta la a bɛ fɔ o de ma ko waman dalil dalu ɔ foto minnu filɛ siriki i b'i yɛrɛ ye foto ninnu kɔnɔ ayi n tɛ n yɛrɛ ye nin foto ninnu na ne tɛ nin kalama mama sita e b'i yɛrɛ ye nin foto na awɔ o tuma a ye ɛsipɛriw wele a k'a di ɛsipɛriw ma yali nin ye mɔntazi de ye wa hali ni mɔntazi tɛ a k'a yira makiyazi porofesiyonɛliw la makiyeziw minnu bɛ a ɲɛdɔn u ka bɔ ni dalilu ye dalilu min siriki ka porosɛ don maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka k'a kɛnɛ kan ka songe ka kɛ hali mini de la justice ka kɛ u k'a dayɛlɛ hali n'a bɛ kɛ omnisport de la u ka fasoden bɛɛ lajɛlen ka taa faso jama ka taa an k'an sigi an k'a lajɛ dalilu mɔgɔw ka datugu san c'est-à-dire que i bɛ taa datugu dalilu min kama dɛ dalilu gɛrɛgɛrɛ min an bɛ se ka sɔn min ma ko sɔsɔli t'a la fiyewu soit video siriki bɛ ka mamasita ɲamɔgɔden kari soit fɛn wɛrɛw an bɛ se ka sɔn dalilu min ma mɛ karisa ne bugɔra imaji filɛ mɛ kamera ma sɔrɔ k'i filime vocal ma sɔrɔ a la foyi ma sɔrɔ a la mɔgɔ bɛ datugu o kama mali justice sirannen don parce que n y'a fɔ i bɛ fɛn dɔw minɛ a bilacogo b'i kamanagan dɛ ne siriki ka carrière tiɲɛna bi mali mali de y'a kɛ ne siriki image tiɲɛna bi mali de y'a kɛ o maloya min b'u la ka cɛnin bila parce que n y'o fɔ n ko association dɔw de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ o wari de bɛ ka kɛ ka procureur sara o wari de bɛ ka kɛ ka jugew sara ɔ o wari de bɛ ka kɛ fɛnɛ ka association tɔ parce que association in turu bɛna lɛ dɔɔni dɔɔni o n'u ye aw cɛw minɛ k'u datugu kaso la an kɔni an da tɛ don a fan wɛrɛ la tuguni dɛ après l'affaire de Sidiki la c'est fini cɛw n'aw fɛnɛ bɛ wuli ka ko k'aw yɛrɛ ko k'aw yɛrɛ ni cɛw cɛ datugura i muso fɛ yan kana don n'a ye ne kan dɛ parce que siriki ta ye aw bɛ k'aw sigi k'a lajɛ bɛlɛni turu yan don a b'a kalama ko mali constitution kɔnɔna la mɔgɔ man kan hali k'i muso bugɔ k'i muso bugɔ mɔgɔ man ka kɛ o mɛ an baw bugɔra an faw bugɔra tubabuw hakilina de bɛ ninnu na mɛ n'a sera e ma don o don kana boli ka n'a fɔ ne ye dɛ après siriki la n ti muso si defan ya ko bin kɛr'i kan an b'a ɲɛnabɔ ji jukɔrɔ sɔ ka taa tribunal la ne ti cɛ si defan ya ko binkanni kɛr'i kan mɛ nin ko in a ye maliyɛn den fanba bɛɛ tɔɔrɔ parce que nkalon don mɔgɔ min taara ko bin kɛra ale kan k'ale ye mineure ye o dalen yɛrɛ kelen filɛ nin ye dilan kan nin munna aw tɛ peti ba yɔrɔ ɲini k'a yɔrɔ ye mamasita bɛ nin âge la u ka foto ta ka foto jateminɛ k'a lajɛ nin wagati a kɛra k'a sɔrɔ a bɛ san joli la denmisɛnnin fitini mamasita mun na peti ba tɛ minɛ ka t'i da ni mineure ye ka foto ta u ye min kɛ nin don a b'a dɔn hali ni afiriki bɛɛ cɛ cɛ kɛ mamasita la bi la a tɛ fɛn k'a la parce que ne b'a dɔn depuis ala k'a da partouze ni gulɔ dɔrɔgu joint chicha o de ye nin ka vie ye a da tɛ bɔ gulɔ la n t'i furu o sera nin bɛɛ la i tɛ taa furu cɛ wɛrɛ ma e ni ala tɛ jɔn bɛ furu ka don a ka du kɔnɔ k'e to kilipu turune la n denw kɔrɔbayalen a k'a fɔ k'i ba ka kilipu e bɛ ye kilipu la fini suruma fɛn dɔ bɛ n'i y'a kɛ o ka dignité bafuyelen de f'i si bɛɛ ameriki minnu bɛ eh, siriptisiya kɛ nin ye tan ɛ n k'u bɛ jɛn n'a ye dɛ minnu bɛ ye kilipuw la u bɛ jupu sunguru surumaniw ni fɛnw don u ka jɛn an ka ni tubabuw ka tabiya tɛ kelen ye o ka musomanin yɛrɛ ye jagɛlɛya la kilipu la a yera mamasita de la ka musomanin danga jɔn bɛ se k'i den ye kilipu tourné e den foto bɛ facebook sanfɛ a dalen don dilan kan fan bɛɛ nin bɛ taa ko mɔgɔ binna ne kan tiɲɛ don hali sunguruba bin bɛ k'a kan o ni bin kɛra hali sunguruba kan a ka hakɛ kan ka ɲini ka d'a ma mɛ mɔgɔ min ka laɲini ye karisa ka se ne ma n ka bɔ ka taa wari ɲini a justice fana kan k'i kɔlɔsi o ka ko la dɛ siriki m'a yɛrɛ ye fɛn in kɔnɔ a ko a ti jɔ a la a jɔtɔ t'a la o tuma la ni justice yɛrɛ dalen don a yɛrɛ la sa ko dalilu b'ale bolo u ti kiri dayɛlɛ mun na a kɔni b'a dɔn siriki datugutɔ ka sɔrɔ parce que a bɛna to gazi bɛna ci jamana in kɔnɔ han aw bɛna a to parce que gazi min bɛ ci wari tɛ an bolo jamana degunnen don hali ibk yɛrɛ ye gazi cibaw kɛ gazi dɛsɛra ni siriki ka fanw nana diɲɛ kɔnɔ olu tɛna jɛn n'a ye sans dalilu a ka taa cɛ datugu san san duuru san wolonwula kaso jamais de la vie a ma kusa a ma dɛ mɛ sans dalilu aw gazi ci bamakɔ sabali dɛ o kɔni procureur caman bɛ bɔ a nɔ la dɛ o kɛlɛ o mankan min kɛ mali kɔnɔ dɛ parce que ni mɔgɔ saba sara manifestation na yan tuguni a kɛra cɛ o cɛ kama i b'i si kaso kɛ les 23 personnes la digiw ka da la an bɛna wuli o ko la o tant que bubu ma taa kaso la an tɛ lafiya ɔ ni dɔw wulila k'a fɔ ko non ko bubu k'e ko justice ka tilen ne delila k'a fɔ n ko jɔn ye zon ye ka tila k'o tanu ayi jamais de la vie politiki kundala i se ka foyi ta k'a da ne la yan parce que cɛ o cɛ suɲɛni kɛ ne bɔra k'a fɔ ma dan a fɔli ma dɛ fo a k'a minɛ k'a don kaso la sinon ne tɛ lafiya n b'a kɛlɛ kɛ fo n ka sa i t'a to n ka n da yɛlɛma o fasɔn ninnu na o i t'a to n ka bɔ k'a fɔ ko bubu ka ɲi i t'a to n ka bɔ k'a fɔ ko bubɛyi ka ɲi ou bien mali politisiyɛn dɔ ka ɲi ne bɛ minnu gosi ɔ ko ne k'o dɔrɔn ko siriki ka ne ni siriki depuis ala k'an da an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala an fa adama na kuma t'an ba awa ma mais ka n'an sigi ka nkalon tigɛ ka da cɛnin na ɛ ne dalilu b'a la ka bɔ kɛ minisiriw ni fɛn caman bɛ u minɛ jamana nafolo kunna u bɛ ka ɲagami mais mun don ko dalilu de bɛ yira 3 miliyari 2 miliyari a bɛ nin yɔrɔ la a tununa a bɛ min a ma y'i bolo o tuma la mandat de dépôt mais karisa i ye mamasita bugɔ m'a bugɔ mandat de dépôt o tuma jɔn ye dangaden e y'a bugɔ ne m'a bugɔ mamasita ko a ye ne bugɔ siriki ko ne m'a bugɔ foto min filɛ nin m'an yɛrɛ y'a kɔnɔ dɔw ko montage dɔw ma da la o tuma mandat de dépôt o tuma jɔn ye dangaden ɲamaden n'an bɛ sɔn a ma an kɔni an ka bonya bɛ kasoge kan hali bi a ka sabali kunun ko nin siriki kelen in a tɛ mamasita dɔn a t'a fa dɔn a t'a ba dɔn siriki ka ko kɛra yan minisiriw ni fɛnw da donna a la mais n'i y'a ye ko in ma taa ɲɛ a bilala juge y'a dɔn min don n'u ye siriki bila ye kutu ni fɛnw kan a bɛ wariko kumaw la a ba yɛrɛ bɛ ka wariko kuma fɔ ko wari yɛrɛ e mɛ e bɛ e binna kɔlɔn kɔnɔ e ma bɔ kɔlɔn kɔnɔ fɔlɔ e bɛ k'i bin cogo ɲɛfɔ i t'a to i ka bɔ fɔlɔ wari yɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ ko siriki bɛ taa fondation dayɛlɛ e bɛ taa fondation dayɛlɛ cogo jumɛn na wari nafolo la n'a sɔrɔla i bɛ fondation n'i ye den i t'i i t'i ta wari ɲini yɛrɛ fondation wari nafolo a b'e kɔnɔ ko korafɔ tɛ mɔgɔ tɛgɛ funu de bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko in nafolo de don komini un tribunali kelen na kunasini a b'a hakɛto dɛ c'est quoi ça allo allo tɔgɔ jumɛn na ne ne bɛ direct de la okay sɛ bɛn kila wɛrɛ aw bɛ hakɛ to n bɛ ka wele a dɔn aw fɛ cɛ ka bɔ k'a fɔ k'o tuma la k'aw ye min fɔ k'o don aw bɛ ka sumaya kiri in fɛ dɛ cɛ dun b'aw bolo yen aw munna aw t'aw teliya ka dalilu bɔ a ka condamner bɛɛ bɛ sɔn dalilu min ma nin ko in bɛ ka bɛn mun na ka taa o fɛ ka taa perquisition kɛ perquisition fɔlɔ la foyi ma ye filanan na ka taa a ka so kogo wo bɔ i b'a fɔ ko cɛ ye kiriminɛli ye walahi mali t'a den ɲuman fɛ jamana in t'a den ɲuman fɛ fiyewu nin bɛ taa ka dangadenya yala kɛ cɛmisɛnninw nɔfɛ a dalen filɛ nin min kɔrɔ nin nin y'a siriki kɔrɔ de nin ye kɔlɔkɔlɔ pɔnpeli d'a kan ye nin ye kɔlɔkɔlɔ ni walayi nin ye kɔlɔkɔlɔ kɔnɔ tiɲɛ ka sɔrɔ siriki siriki mɛ a bɛ nkalon de da la cɛ la minɛ o de ye tiɲɛ ye fo mɔgɔw ka sɔn de ma o tuma la sa justice yɛrɛ aw dalen t'aw ka dalilu la wa bi maliyɛn den fanba bɛɛ bɛ ka a fɛn kassogué la ale ni ibrahim le gars qui a enfermé sidiki maliyɛn den fanba bɛɛ dutelen don parce que tout sauf k'a fɔ ko sidiki bɔra nin ko in na ko dalilu ma sɔrɔ ko tuma ko kassogué k'aw binna a kan o de maloya bɛ justice la sinon ni dalilu b'u bolo aw bɛ nin ko bila ka mɛn mun na baara jumɛn bɛ mali kɔnɔ aw tɛ kiri dayɛlɛ joona an ka don mamasita ka dalilu dafalen tɛ yen wa min b'a yira an anw na vokali la bugɔli vokali ou soit a video la k'a filɛ k'anw ti sɔsɔli don a la sidiki y'a ɲamaden kari aw tɛ kiri dayɛlɛ cɛ b'aw bolo yen dalilu fana ma sɔrɔ ko yanni dalilu ka sɔrɔ ni dalilu ma sɔrɔ dun anw pereselen don nin ko in na ka tɛmɛ aw yɛrɛ kan koyi aw bɛna dalilu de yira an na a bugɔtɔ filɛ n'o tɛ hali ne yɛrɛ don ne tɛ sɔn nafisatu ye nin nkalon ɲɔgɔnna ta ka da dɛsika la yan nɔ dɛsika y'i sigi k'i ta to ala ma nka dalilu ma bɔ kɔfɛ yan u y'a minɛ u y'a tɔɔrɔ mɛ ko in na min yɛrɛ ne faga ɛ sirifi ka afɛri la a taalen filɛ nin sɛmɛni kɔnɔ ka taa témoigner siriki kɔnturu la o de ye ne tɔɔrɔ juge kun kan ka ɲininkali kɛ o ne bɛ siri ne bɛ sirifi dɔn ka tɛmɛ a la woloba kan yali e ni siriki bɛ ɲɔgɔn dɔn wa e sirifi e ka jɔ e ni siriki ka video kɛ a sababu bɔra jɔni na i b'o dɔn dɛ sababu sababu fo alijinɛ sababu sababu fo jahanama siriki ye e e fɛn yan nɔ ka ka wele bila a ka fanuw ma k'u ka taa i ka miss mali la hali n'a sɔrɔla ale tɛ k'a kɛnɛ kan miss mali muso event premier édition a b'a wele k'a kɛ aritisi wɛrɛw k'a kɛ mɔgɔ caman ka dɛmɛ kun b'i ye hali ne yɛrɛ ka dɛmɛ kun b'i ye n bɛ se ka aritisi fɛn fɛn sɔrɔ yen n'o tɛ e fɛn bɛ ni siriki cɛ k'e bɛ taa témoigner o contre la depuis ala k'e da e taara siriki fɛ yen don min na yanni siriki yɛrɛ b'a aw recevoir aw mɛnna sigili la yen dɛ a monsieur le maire b'a dɔn ne bɛ ka min fɔ e ka kɔrɔ ni siriki cousin i ko sanga c'est à dire que o bɛ se ka bin e kan cogo jumɛn na mɛ ni video bɔra n'u nana kulo i da la ka imaziw yir'i la i dusu bɛɛ bɛ tiɲɛ mɛ n'i y'a ye ne ko n ko ka ko to sariya ka bolo kan ne donn'o sariya la ne dalen don sariya la mɛ ni sariya yɛrɛ ko ko tiɲɛ tɛ dun an t'an yɛrɛ ta an t'an yɛrɛ ta mɛ mali cɛnkɛdenw ɛsikorodenw olu t'a bila kɔnɔ ko mɔgɔ dɔ de ye mali y'i kɔntakite mɔgɔ dɔ de y'a kɛ tan siriki ka ko la a donna a bɛɛ galon siriki ka pilanw ye de ka na kanada walahi ni tiɲɛ tɛ ala kana n ɲɛ da kira mamadu kan o bɔlen kɔ a la a ba yɛrɛ ko ten a vocal bilala yan ko eh, ko ale yɛrɛ b'a den dɔn min ye ko ni nin wari sɔrɔla parce que ne y'a bila ka taa vocal fɔlɔ min fɛ o ko ko a ko ni kiri diyara a la k'a bɛ se ka miliyɔn bi saba ninnu fɛn ninnu sɔrɔ ka taa miliyɔn bi saba ni duuru miliyɔn bi naani na o ma diya a ye a tun bɛ fɛ avocat k'a ɲɛnabɔ avocat ka sɔrɔ min bɛ se ka miliyɔn bi duuru cɛ mon frère million bi duuru ka ca dɛ o bɔtɔ artiste kun k'a di e ma galon kan han la hawla wala quwwata e nin ye co kura de dayɛlɛlen bamakɔ musomaninw fɛ tan ayiwa cɛw ne bɛ min fɔ aw ye dalilu contre dalilu mandat de dépôt de daminɛlen don sisan dɛ o ɲuman ye min ye i ka sokɔnɔna bɛɛ équipe caméra la a ɲamɔgɔden nana i fɛ yen yɔrɔ min na n'i y'a gosi n'i y'i ka kow kɛ après i ka dalilu garde le jour que a taara a fɔ k'i binna a kan i ka dalilu b'i bolo dalilu de bɛ se k'i kisi mandat de dépôt ma wa an b'a dɔn mali tribunaliw bɛ mali jugew bɛ yen walayi ladiri don u tɛ girin ka mandat de dépôt da mɔgɔ kan ten k'a sɔrɔ u ma dalilu gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ bɛ mɔgɔ minɛ k'a bila kaso la yanni dalilu ka sɔrɔ wa an n ko kaso ye leçon de ye kaso tɛ mɔgɔ mara yɔrɔ ye koyi leçon de don i ye kojugu dɔ kɛ a jɔra e la i bɛna taa ka corriger n'i ye mɔgɔ faga n'i bɔra fo k'i sa hali n'i ye film lajɛ ni mɔgɔ faga b'a la i b'i tele faga n'i ye suyɛni kɛ n'i ye yuruguyurugu kɛ ka bin mɔgɔ kan i bɛ taa i bɛ corriger don o ye ni dalilu sɔrɔla mɛ ni dalilu ma sɔrɔ aw bɛ mɔgɔw mara yen mun na de pour quelle raison tɔgɔ a ka fɔ ne ye karisa datugu dɔrɔn a banna dɔ bɛ fara n jɔyɔrɔ kan aw bɛ taa sinɔgɔ ni aw wulila sisan ɛɛ lo batili ninnu ni minnu ye jamana nafolo dun bubu ninnu ɛ bubu yɛrɛ bɛ se ka bila liberté provisoire la ka siriki to cogo jumɛn na ɛ bubu ye jamana in ci koyi han blende joli joli hali ni hali pɔnti bɛ mali blende blende pinɛ sɔgɔ ka taa miliyari dun jamana nafolo ka taa tiɲɛ ka na ka taa an denw faga nɔri la o ka bila ten i ko foyi ma kɛ adama sangare o ka bila i ko foyi ma kɛ siriki ko yanni dalilu ka sɔrɔ o tuma la ni min y'a ba den i ti bɔ ni dalilu ye siɲɛ kelen k'a yira anw na an ka sɔn siɲɛ kelen faso jama k'i da de dalilu gɛrɛ gɛrɛ n bɛ segin a kan dalilu gɛrɛ gɛrɛ an bɛ sɔn min ma siriki filɛ ka mamasita bugɔ a video filɛ n'o tɛ procureur a ma k'i ɲɛna koyi i tun bɛ sunɔgɔ la a don peut être que i tun bɛ k'i kuti timiya a ma k'e ɲɛna anw yɛrɛ min filɛ a ma kɛ anw ɲɛna mamasita ka kuma kɔnturu eh, siriki ka kuma kɔnturu ɔ o la sisan ala de bɛ se k'o yira an na ni ala tɛna se ka jigin ka kuma mɔgɔ fɛ ɔ ni mamasita bɔra ni siriki fana bɔra ni foto dɔ ye u ka taa foto ko mamasita fana y'ale bugɔ dun a b'a kɔnɔ ko muso tɛ cɛ bugɔ de a cɛ ma muso muso ma cɛ bata tigɛ ka bɔ a la bankɔni na a y'a jɔ n ka dalilu k'a la siriki ne fana e fana b'a fɔ de a fana y'i bugɔ de n bɛ dalilu k'a la aw k'a ye ko cɛ dɔ y'a muso dɔ y'a cɛ cɛya tigɛ ka bɔ a la

Mhm, voilà. kɛnɛ in ye bonɛ kɛnɛ de ye ka d'a kan ɛɛ furumuso dɔ de bɛ yen min ye muru turu a cɛ kɔ la k'a fa waleya in kɛra don min na an balimakɛ min n'a sigilen filɛ nin ye muru turula ale woro de la muso in fɛnɛ fɛ an balimamuso in ko a tɔgɔ ye ko mariyamu sangare tomikɔrɔbugu misiri filanan misiri welela o denmuso de don ɔ muso yɛrɛ ale de ye muru turu a cɛ kɔ la ko muso eh, cɛ tɔgɔ ye ko bubakari kulubali bubakari kulubali yɛrɛ garazi b'a bolo ko lise tabarakini tabaraki o kɛrɛfɛ ɔ an balimakɛ

ne bɛ soli ka wuli ne bɛ to ka n da pour que dugujɛ kana n minɛ ne donna la ka taa n da ka n da sɔgɔ 22 heures tɛmɛnen 23 heures moins comme ça 23 heures tɛmɛna ka se miniti dama dama yɛrɛ ma parce que o y'a sɔrɔ 29 heures yɛrɛ tɛmɛna ne kulo bɛ n wele kan na ne bɛ ka wele a denmuso filanan ko dili n tɛna nin bɛɛ k'a la nin ye cɛ de muso muso ye muru turu a cɛ la a ɲɔgɔnna joli joli kɛra bamakɔ yan mais i ma cɛw ye ka bɔ ka kuma o la dɛ mɔgɔ t'o kuma fɔ association t'o kuma biliw da dɛ wa an b'a dɔn aw ta in ti muso jɛkulu ye k'a bɛ musoya ni fɛnw defan koyi n'i sera burusi kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ musow bɛ tɔɔrɔ la n'i sera eh, eh, eh, eh, eh nɔrɔ la i b'a dɔn ko musow bɛ tɔɔrɔ la musow fagara k'u sago k'u denw b'u kɔnɔ kɔrɔ u kɔnɔ u kɔnɔ kɔnɔ musow fagara mali fan eh, fɛn eh, musow fagara mali fan bɛɛ fɛ aw t'i wuli o la dɛ furu t'a ni mɔgɔ min cɛ a dalen filɛ peti ba kɛrɛfɛ nin ye aw aw da donna nin kuma la wa siriki de taara bila nin kɛrɛfɛ peti ba ye kuti gosi min d'a kan eh, jɔn y'o o d'a kan a ah? jɔn ye o da kan yan mɔgɔ minnu bɛ wuli ka kumaba ne ye mɔgɔ camanba de buloke ni senfɛ wa fo ka diɲɛ wuli i tɛ i tɛ i tɛ i tɛ don yan tuguni dɛ o tuma siriki tɛ maliyɛn den dɔ de u bɛ k'a fɔ hali n'a sɔrɔ la an tɛ hakilina kelen na u bɛ fɛn dɔ aritisiya kɛlɛw ni fɛnw bɛ se ka kɛ o mɛ ka mɔgɔ to kana nkalon da mɔgɔ la surutu mali joli n'a ɲɔgɔn na ne ye mɔgɔ min buloke a bɛ se trois mille personnes ma N'i ye n dɔgɔya dɔrɔn par rapport salamu aleykum i tɛ n balo n t'i dɔn yɛrɛ i ɲɔgɔnna caman 494 personnes de bɛ ligne na e blokelen ne fɛ o ye mun ye o tɛ foyi ye hali sisan ni an bɛ se ka kɛ an tɛ hakilina kelen ma sɔn ne ta ma dalilu dalilu i bɛ bɔ n'a ye i bɛ sɛbɛn n ma sɔn min ma n b'o fɔ i fana ma sɔn min ma an bɛ ɲɔgɔn an bɛ kuma de o mɛ n'i ye n nɛni dɔrɔn n b'i bloke n ka mɔgɔ hali sisan n bɔra ka dɔ bloke ko jɛnɛba jabate n y'a bloke sisan ka bɔ yen yan ni lahara cɛ n'ale donna yan ne tɛ n ba den ye ne mago t'a la o ko ɛɛ i bɛ siriki défendre i bɛ credibilité bɛ ne balo de ne y'a fɔ i ye ko ne ka nasɔngɔ bɛ bɔ credibilité kun de tiɲɛ ye tiɲɛ o bɛ fɔ de kɛ ko a ma minɛ dɛ a bɛ mandat de dépôt la dɛ bubu ma bila yan wa mɔgɔ ye jamana ci ka tɛmɛ ninnu kan ninnu ye suyɛni min da jamana in kan yan nɔ a t'a ka so bi siriki ni bubu ka kiri eh, fɛn eh, bubu ka kirimu jumɛn ka jugu ni jumɛn tayifuru ninnu ni fɛnw bɛ minnu ye jamana nafolo suyɛn deux cent et combien milliards k'a don kow la yan dfmw ka jamana jigin dingɛ kɔnɔ su joli ka bɔ mali kɔnɔ denmisɛnnin joli sara medesɛnw ka gɛrɛfu la a bɛ se denmisɛnnin kɛmɛ saba ɲɔgɔnna ma siriki tun bɛ baara la biro de kɔnɔ wa jɔn votera a ye k'a sigi a ko ne ye muso kelen bugɔ ko o nɔ k'a bɛna fɔ i diɲɛ muso bɛɛ de bugɔ e bɛ tile ka min da i muso kan so kɔnɔ i tɛ bɔ k'o fɔ dɛ a baarakɛlaw b'aw bolo so kɔnɔ u bɛ sara waa fila olu de bɛ wuli bɛɛ ɲɛ ka tila ka da bɛɛ ɲɛ aw b'u tɔɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen aw wulila k'o kɛlɛ kɛ yan wa baarakɛla tɔɲɔlen tɛ jɔnni ka so kɔnɔ ye ne m'a fɔ n ko siriki n ko a bɛ luwa sanfɛ koyi ne k'o de kaso n de k'i tasɔn a k'i tasɔn kosɛbɛ a kana sɔn anw dalen don a la bi an m'a ɲɔgɔnna porokirɛri sɛbɛ ye mali kɔnɔ mɛ a ka sabali an t'a fɛ an ka kow ka wuli a kama a ka di ne ye maa min kɛra k'a bila yen maliki o fana ka di ne ye wa kasoge ka di maliyɛn den bɛɛ ye ɔ siriki dennin ka bɔ k'i tɛgɛ da kuranɛ la n'a y'a sɔrɔ la ale ni sirifi tun bɛ ɲɔgɔn dɔn o bɛ taa témoigner Sidiki contre la o tuma la Sidiki ni Mamasita ka kanu bɛ don don min na a kɛra Sirifi ɲɛna wa a kɛra Sirifi ɲɛna aw bɛ taa mɔgɔ lamɛn ko la ko sigira mɔgɔ min ɲɛna de kɛ Sidiki jugu dɔ bɛ se ka bɔ ka taa témoignage di nin na mɛ ziziw kunkolo ka baara kɛ u kana sɔn an ka la sinɔn ɛ ibrahim foto b'an bolo yan dɛ min ye manda da siriki kan a b'an bolo yan dɛ denmisɛnnin don hɔrɔn don an t'a fɛ k'a bila de parce que nin ko in na cɛ o cɛ foto mana ye nin na i kɔlɔsi dɛ kɛlɛ bɛ ka kɛ ni mana bɛɛ la fɛn bɛɛ lajɛlen kɛlɛ bɛ ka kɛ ni dugumala ye fɛn bɛɛ lajɛlen o tuma an ko an b'a to ala ma an b'a to justice ma mɛ fo justice fana ka tilen dɛ justice mɔgɔ de a bɛ boli mɔgɔ de kan mɔgɔ de b'a lakɔlɔsi mɔgɔ de y'a sigi wa mɔgɔ de b'a latilen anw tɛ faliw ye an tɛ ɲɔgɔmɛw ye sariya ka tilen o de ka d'an bɛɛ ye sinɔn sinɔn bubu bilali ne ma jɛn n'a ye wa a digira ne la fɛnɛ o y'a dan ye dɛ bubu sise bilali n ma jɛn n'a ye wa a digira n na fɛnɛ wa n b'a kɛlɛ kɛ fo n ka sa don min na mɔgɔ o mɔgɔ bilala k'e da bɛ jamana tiɲɛniko la i bilala u y'a kɛ n'u hakilina ye u m'a kɛ ni faso jama hakilina ye bɔn a bɔra ka taa furakɛ yan o yɔrɔ a ye a ye jumɛn a ye a ye liberté provisoire de d'o ma ubiyɛn jumɛn a bilala ka taa mun na a kuma fɔra ortm na faso jama ka hakilina don wa o ma sara mɔgɔ la o ɔ jamana zon fɛn fɛn bɛ ka bila liberté provisoire la ne ma ne fɛnɛ ko o tɛ hɔrɔnya ye o tɛ halalaya ye anw de tɔɲɔna anw de anw de anw de anw de ka nafolo sunyɛna anw de denw tɛ ka taa ekɔli la aw sinɔn aw denw filɛ u bɛ kodɔnso ni fɛnw na o liberté a ni fɛnw na o aw denw bɛ kalan na jamana wɛrɛw kɔkan ou bien mɛ n'a ma ɲɛ kɛ aw nana jamana kunna ni jamana kɔnɔdenw ko k'u k'u bila u bɛ bila kɛ n'a fɔra k'u tɛ bila u tɛ bila u sonw ka di justice ma kati kɔni tɛ justice ye kati tɛ eh, sariya ye u k'u di justice ma justice ka wuli u nɔfɛ joona joona o ka minɛ parce que o ye jamana nafolo dun bɛɛ b'a dɔn o tuma la u bilali ne kɔni a ma kɛ ne hakilina ye wa ne t'a fɛ mɛ n'a sɔrɔla k'u bilala ko justice minnu tigɛ ta m'o de nɔfɛ o kɔni o ka di n ye mɛ k'u bila tan mɔgɔ fagalaw minnu y'an ka jamana nafolo dun ekɔli wari e mɛturu ka wari ka jamana jigin dingɛ kɔnɔ ɛ kudeta kɛra togo togo la n'a bɛɛ kɛra jamana nafolo de sonyana ka jamana jigin dingɛ kɔnɔ miliyariw bɔra ka taa so sanna diɲɛ ɲɛfɛ ɔ a bɛ taa denni lamɛn o bɛ n'i jɔ ko siriki bɛ taa siri siri bɛ se ka mun fɔ siriki ko la de a bɛ se k'a fɔ k'a ni siriki delila ka kuma hali hali miniti fila telefɔni na a ka bɔ k'i tɛgɛ da kuranɛ la n'a sɔrɔ silamɛ don ni halala don

min b'a yira k'a fɔ ko siriki ma violé mɛ bilahi tellement que nadia in han an kɔni t'a dɔn an ka dannaya bɔra commune trois kan dɛ commune trois tribunali an ka dannaya bɔra a kan pewu maliyɛndenw ko k'u dalen tɛ tribunali na yen tuguni mandat de dépôt caman de b'u bolo yen n'i sera yen dɔrɔn musojɛkulu ma an kɔni t'a dɔn ni association ninnu jetɔnw ni dɔw de bɛ ka d'u ma parce que ne yɛrɛ bɔra kibaruya kalama bi k'a fɔ ko farajɛw ye wari dɔ bila u ka association kɔnti kɔnɔ ayiwa k'u bɛ ka jugew ni procureurw da mun n'o de ye kasɔge i tɛ sabali nin kuma in kana jɔ i la dɛ nin kuma in kana kɛ tiɲɛ ye dɛ mandat de dépôt mandat de dépôt mɔgɔ o mɔgɔ mana se mandat de dépôt ko yanni ko kiri ka ɲɛ sɔrɔ ɔ ni kiri ma ɲɛ sɔrɔ dun e yɛrɛ a ma kɛ kasɔge ɲɛ na a ma kɛ juge ɲɛ na a ma kɛ an si ɲɛ na mɔgɔ ka kuma kɔnturu mɔgɔ ka kuma mama sita ta ni siriki ta ɔ ni ma sita ko k'a y'ale bugɔ ni siriki ko k'a m'ale bugɔ e ni kamera m'a yira an na dalilu dafalen cɛ aw bɛ bin cɛ kan dɛ jamana nafolo sonyabagaw bɛ minɛ de ni tarasi yera a la miliyari nana a a tununa e m'a ta o tuma dalilu filɛ i y'a bila ka taa nin banki la i y'a kɛ tan o tuma i bɛ kaso la bakari togola ni mɔgɔ dɔw kaso de la bi parce que dalilu yera a la mɛ i ye n bugɔ i ma n bugɔ ne bɔra ni foto dɔ ye o filɛ mun b'a yira k'a fɔ ko foto in ko tiɲɛ yɛrɛ don foto tali a kɛra jɔn ɲɛ na jɔn y'a ta Nafisatu Diallo ta kɛra n ko témoignage ni fɛnw bɔra n'i y'a ye Mama Sita e tɛ kuma arajo la e tɛ kuma foyi la journalistes b'i ɲini u kɛlen don k'i dogo bɛɛ la Mama Sita talen de don ka taa bila Nadia yɛrɛ fɛ yen ɔ komi an tɛ yan mɔgɔ ka vie privée fɔ la sinon ɛɛ aw bɛ wuli k'a b'o défend e yɛrɛ filɛ nin ye i den hali sini e bɛ ka e bɛ k'i den ka wari sara Faransi e den minɛra dɔrɔgu feere la Faransi et puis dɔrɔgu feere yɛrɛ hukumu kɔnɔna la a gengiw n'a fɛnw o ko n'u y'i den sɔrɔ k'u b'a faga nka e bɛ k'o wari de sara i tɔgɔ sɛbɛn sɛbɛn yɛrɛ ye jumɛn ye i den ye jɔn ye dalilu jumɛn b'an bolo o kuma la o fana don n'a nataw ye mɛ ni tiɲɛ tɛ ala kana barika don n na n'an bɔra n'a kumaw n'an bɔra n'a fɛnw k'a bila don o don e tɛ se ka bɔ k'a sɔsɔ o hali sini den tɛ se ka sa faransi parce que yan ni dɔrɔgu feerelaw n'u ye ɲɔgɔn janfa yan nɔ marifa de b'o ban n'u ye u bɛ kisɛ ci hali sini e bɛ k'o wari sara i den ye o wari bɛ bɔ mali la ka na jigin olu ka kɔnti kɔnɔna la i bɛ se ka sariya ko fɔ an ye dɔrɔgu feere n'i bagara walidenw ma waliden ɲumanw ma ɛ n i den ta bɛ tiɲɛ dɛ ne den ma kɛ dɔrɔgu feerela ni sungurunba ye jɔni den bɛna kɛ sungurunba ni dɔrɔgu feerela ye ɔ ne aw taara k'aw bɛ t'o fɔ ko dɔrɔgu yera siriki ka du kɔnɔ ko siriki ka appartement kɔnɔ denni taara o bila yen wa maa wɛrɛ taara o bila yen o dalilu t'o la ɔ o tuma la e den min fana minɛra dɔrɔgu feere la faransi e tɛ bɔ e tɛ bɔ n'o kuma ye mun na n'an y'a fɔ e kan'a sɔsɔ dɛ e den yɛlɛmana mali la menasi de kama parce que dɔrɔgu feerela faransi faransi rezo rezo dɔw la yen u ko ko n'u y'a sɔrɔ k'u b'a faga hali sini e bɛ k'o wari o wari segin e bɛ k'o wari sara e den minɛra ka don kaso la yan dɔrɔgu feere de la n'e ko ko dɔrɔgu taara e siriki ka so kɔnɔ o bɛ bali aw na ɔ komi pilɛnti ko ko kɔrɔ lawuli ka d'u ye ɛɛ tatuni ale min bɛ nin ko in ɲɛmaa ye parce que ninnu filɛ nin ne tɛ se ka kɛ ninnu fɛ o ne tɛ se ka kɛ ninnu fɛ fo ka jikan wuli mun na parce que o bɛ nkalon kan sinɔn siriki ko dɔrɔn tɛ o u bɛ nkalon de kan nkalon de b'u da ne sirifu ba ka vocal bila la a bɛɛ ye wa dalilu girinmanw de b'an bolo ka na sirifi ko in na dalilu girinman girinman girinman danw sirifi da yɛrɛ bɛ k'a fɔ ne vocal la ko n'ale ye wari in sɔrɔ dɔrɔn k'ale bɛ na kanada olu vocalw bɛ yen e bɛ t'i jigi da maaw ka wari kan mun na ka taa ko maaw y'e viole ne muso yɛrɛ violela n'i bɛ kasi de ni viole la n ko violi tubabu yan nɔ dɔw b'u yɛrɛ faga n'u violela dɛ o tɛ digi e la dɛ e ni bɛɛ e e ni bɛɛ b'o jetɔn kan sa ka se k'aw ka du ka se ka aw ka du ko o o bɔ nɔgɔ la fa ba b'a fɔ aw ma vocal lamɛn de a bɛ page sanfɛ fa ba b'a fɔ e sirifi bɛ association dayɛlɛ a bɛ nin kɛ han hali i ka taa sungurunbaya kɛ o ma sanni nin i ka t'i yɛrɛ feere ka wari sɔrɔ la o ma sa e ka t'i da cɛ kɔrɔ e yɛrɛ ka laɲini cɛ de ka se e ma e ka sɔrɔ ka bɔ ka diɲɛ minɛ k'a fɔ k'o bin ne kan k'o kɛra tan mɛ walayi bilayi nin bɛɛ bɛ lakali tariku la mali kɔnɔ musomanin fɛn fɛn n'i taara nkalon da mɔgɔ la yan fo k'e sa diɲɛ e tɛ furu tuguni fo ji tɛ k'e kun na tuguni an b'a fɔ ni dalilu b'i bolo dɛ mɛ ni dalilu t'e bolo kumakan kɔnturu kumakan siriki ko de ale ma bi ale ma ale ma nin kɛ wa a ma jɔ a la u y'a nɛgɛn nɛgɛn ni dalilu b'a bolo a sera nɛgɛn nɛgɛn na a sera k'a fɔ ko nɔ ko mɔgɔw ka bɔ k'a fɔ k'a joro k'a bɛ taa ɛ k'a ka yafa ɲini k'a jo t'a la a ser'o la kiri ka kiri dayɛlɛ bani u ka sali dɔ ta maliyɛn den bɛɛ ka taa u ka porozɛtɛriw k'a la an k'an sigi k'a lajɛ kasonkɛ bɛna bɔ ni dalilu minnu ye i b'a fɔ ko matematiki fɔrmili ni ni nin dalilu de la an bɛna siriki datugu n'i bɔra nin semɛ fɛ i bɛ don nin semɛ fɛ nin semɛ kɛra tan nin a bugɔra tan gɛɲɛ jumɛn kɛra k'a bugɔ yɔrɔ mamasita ko k'ale bɔra etazi sanfɛ ka cun o kɛra etazi jɔn ye a woro ma kari a sen ma kari jɔnni y'a témoin ye depuis sirifi taara k'a témoin ye ne ko ne ma sɔn ko in ma o ko in yɛrɛ bɛɛ ne kunkolo bɛɛ sofera n ko tiɲɛ tɛ fo n ka faso jama la convaincu e tɛ siriki dɔn i tɛ yala a nɔfɛ i ma deli ka bɔ a nɔfɛ a tɛ e dɔn fo sababu ka bɔ dɔrɔn ka publicité kɛ misimali muso la e ye o kɛra mɔgɔ min sababu la n t'a tigi tɔgɔ fɔ e bɛ taa témoignage kɛ siriki kɔnturu la fɛn min ma k'i ɲɛna atari kolokolo mamasita in na ye olu fana ka erezo mɔgɔw y'a tɛgɛ minɛ olu de taara plɛnti tigɛ salifu filibɔ ye kama ka taa datugu kununko wala hali u m'a lamɛn i nana dɔrɔn u y'u bila ka taa mɛ erezo min b'u bolo ko min tora tribunal la an bɛna an da don a la k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ju eh, fɛn procureur fɛn a tɔgɔ bɔtɔ filɛ ne kɔnɔ kasonge ka petini dɔ bɛ kasonge dossier dɔ de ma k'i bila kɔfɛ ɔ ibra ye min ye an bɛna yɛlɛ n'a ye k'a bila n'i ma sɔn i bɛ na an bɛ taa tribunal la yan dɛ bisi ti yan mandat de dépôt i bɛ si bɛɛ kɛ i t'o kuma mɛn yan yan tribunal boisson fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ ne yɛrɛ ma deli ka taa n ka procès ɛri yɛrɛ la jamais de la vie ne procès bɛ ne bolo ne bɛ taa de a ka di n ye ɛri mun na n bɛ se yen retard ni fɛnw na ne 10 heures don i b'a sɔrɔ 10 heures 30 ne bɛ yen u tɛ yen yan polisiw tɛ mɔgɔ giringirin u tɛ mɔgɔ tɔɲɔ tɔɲɔ u tɛ mɛ mali ala kana ala kan'i sigi ninnu ka biro kɔnɔ manda de depo u bɛ wuli ka diɲɛ minɛ n'i tɔgɔ ye e m'a dɔn kanada kan barikalen don han e m'a dɔn kanada biji barikalen don aw taw b'aw bolo sugunikura la yen cogo min yan taw bɛ yan o cogoya kelen de la mɛ hɔrɔnya de don sinɔn a bɛɛ ye mɔgɔ ye yan polisi a tɛ ko ala i ka wari d'a ma k'a kɔrɔnpu sinon komini ɛn na min kɛra yen bɛɛ lajɛlen b'a kalama dalilu tɛ fɛn min na fatima walɛti amudi n bɛ tila ka na mɛ n t'ale ka kuma don nin kɔnɔna la ko a ye corruption kɛ a ye yuruguyurugu kɛ a ye surfacturation kɛ o ye tiɲɛ ko mɛ ko jɔn ye kibaruya di mɔmɔ ma o tigi 18 mois de prison ko k'o ɲini ka taa baga dɔ ma a yɛrɛ wolowolo a wolowoloden a ye jeli bɛ a ye joli bɔn min ye a den fa 18 mois de prison k'o ka 20 millions sara ale ye général salifu de ye marché d'a ma yan ani tayifour ninnu olu de ye marché d'a ma milliard marché ɛ ne bɔr'o kalama journaliste sensi bɔr'o kalama an bɔra n'o guineo ye k'o da kɛnɛ kan a ka avocat y'i kanto kunasini kɔ tribunal la ɔ ko momo sababu a la ko lutte contre la corruption mɔgɔw wulilen nɔfɛ ko ne ale ka kɛ marchew tiɲɛ ko 350 millions n y'a tiɲɛ bi n y'a tiɲɛ hali sini i ka marché wɛrɛ b'olu kuma bɛ na o ne ma kaso kɛ mali kɔnɔ an tɛ fara i la ɔ o de la o fɛnɛ taara juge dɔ sara o fɛnɛ taara juge dɔ de sara dɛ ka wari di juge dɔ ma o ka o ka o k'a den fa datugu k'o ka 20 millions sara ale ye u ma ɲɔgɔn sɔrɔ tribunal la ko ne ye corruption kuma fɔ k'o ye tiɲɛ k'o tɛ tiɲɛ o tɛ dɛ ko jɔn ye kibaruya di ne ma kibaruya dibaga de bɛ ka ɲini 18 mois de prison juge ye berenin ta dɔrɔn k'a gosi a kun mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko ɛɛ a donna yan fɛ a bɔra yan fɛ ne man di i t'a k'i ba kama i ka bɔ n ka ligne na

n da tɛ don sunguruba defanni na a dalen filɛ ne cɛw kɔrɔ ne de y'a bila yen nin y'a sɔrɔ a bɛ san tan ni kɔ la dɛ eh, san tan ni kɔ mun na aw ma taa peti ba minɛ ka kuma kun cɛ ni min ye dɔrɔn eh, a tɔgɔ bɔtɔ filɛ ne kɔnɔ tatuni dagaba page tun bɛ to ka jaba sora nɛni su ale n'a tile tatuni ne kɛra sababu ye ka jaba sora di dɔgɔlima ma ko a sunguruba k'a bɛ tan k'a ka dignité bafouer k'a nɛni k'a dɔgɔ diffamation nkalontigɛw o ɲɔgɔnna preuve tɛ yen dɛ tatuni e ta tun mandat de dépôt ye dɛ e bɛ condamner de depuis procureur ka biro kɔnɔ mais jaba ko k'ale y'i to yen ala n'a la kira kama k'i ni kungo to ɲɔgɔn na e de filɛ nin ye sidiki jabate nɔfɛ nin ye ta a n'a somɔgɔw mais jaba sora ko k'ale ye ta to yen ala n'a la kira kama mais ne sago ye min ye dɛ ne sago ye min ye jaba sora ka wuli ka ne tatuni ne tatuni sera ka datugu sisan dɛ o ye ne yɛrɛ lafiyalen diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ maa si tɛ nin kuma kɛ n'a ja jema yɛrɛ kana kɛ tuguni yɛrɛ an k'a bila fo san kɛmɛ e wolowolo balima e taara o di pagew ma ka t'o di nkalon ko sunguruba juge bɛ e ɲininka o tatuni y'a ye sunguruba y'a lamɛn e ka vocal e kun kan k'i yɛrɛ faga de o e bɛ taa publication kɛ ko non ko mɔgɔ ka fisa ni mɔgɔ min ye k'i t'i da don o da la han i delila ka bɔ ne kɔrɔfɔli nɔ ma yan nɔ dɔ jɔn ka inbox kɔnɔna la ne bɛ n ta in bɛɛ fɔ kɛnɛjalan kan yan nka ka da don mɔgɔw ka inbox kɔnɔ k'e bɛ musow defanni na ka t'i muso ɲɔgɔn dɔ di k'o ye sunguruba ye a ma fɔ e ko sunguruba ye métier kɔrɔba ye u bɛ sunguruba tɛ mɔgɔ ye de diɲɛnatigɛ kɔnɔna la diɲɛ ko bɛɛ dalilu eh, fɛn eh, eh, dugawu b'a la dɛ ahan o n'a ka range rover o n'a ka chateau mondial sinɔn dɔw bɛ jɔ africando ni rue princesse kɔnɔna la kiliyan joli tile kɔnɔ nka u tɛ tɛmɛ waa saba waa naani kan su kɔnɔ mɛ u kuti bɛ sofe mɛ minnu bɛ don avion kɔnɔ fo dugu ni dugu ka taa miliyɔn caman cɛ ka na n'a ye dugawu bɛ diɲɛnatigɛ ko bɛɛ lajɛlen na ɔ muso min bɛ musow ka droit défendre o ka tila ka taa muso ɲɔgɔn di k'o ye sunguruba ye ala ka tila k'o lebu k'e e ka tila tuguni k'i ɲɛ jɔ maliyɛndenw ɲɛ la walahi bilayi jaba sora kan ka wuli ni muso in kama de sisan komi mandat de dépôt ni fɛnw de daminɛlen filɛ jamana in kɔnɔna la ye e fɛnɛ ka ko ka taa di minnu ye sidiki kɔndane yɔrɔ e de y'a association in bɛɛ la ɲɛmɔgɔ ye donc e fɛnɛ ka dossier ka taa ta jaba sora de bɛ se ka mɔnɛ bɔ maliyɛn den cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen na bi bi in na walahi bilayi n bɛ tatuni ka kuma k'a la aw yɛrɛ k'a lamɛn dɛ sariyatigiw bɛ mali kɔnɔ n'a y'a sɔrɔla n'a y'a sɔrɔla ɛɛ ni sariyatigi bɛ mali kɔnɔ o kan ka o e kan e kan ka minɛ yɛrɛ k'e datugu ka sɔrɔ hali jaba ma jaba ma fɛn eh, plainte tigɛ e kama mɛ n bɛ tatuni k'a la a ka tatuni lamɛn a ye min fɔ walahi jabani sera ka mɔnɛ bɔ an na bi an bɛ sunɔgɔ tellement que ko in kɛlen don k'an ni yɛrɛ tiɲɛ fasɔn dɔw la kuwa alahu subana wataala de b'a dɔn ɔhɔn voilà n bɛ tatuni k'a la a bɛ hakɛ to quelques secondes i juguya ala de b'i lebu ala de b'i malo anw ni e mɔgɔ min ye dangaden ye bi bamako ɲɛ b'o la e sinji juguya e balima juguya ne sirala mɔgɔya tuguni dagaba mali jaba kun taara butigi min dayɛlɛ kɔngo ko jaba chance a ɲininka ko mun y'o datugu u kun bɛ sungurubaya de la yen i y'a fɔ cogo min na

aw tulo bɛ tatuni mankan na dɛ ayiwa dagaba ye nenini fɛn o fɛn da jaba sora kan a k'a bɛɛ kɛ tile kan a kɛra a tɛ san fila bɔ o a k'a bɛɛ kɛ kile kan ɔ tatuni yɛrɛ vokali a bɛ k'a fɔ jaba ye sunguruba ye paseke jaba ka a tɔɔrɔ la dɛ o sungurubaya o o o o o kasa b'a nɔfɛ hali bi dɛ walahi ni jaba ye tatuni in to yen o kɔrɔ b'a yira danga b'a kɔ diɲɛ kɔnɔ paseke mɔgɔ min ye nin f'i ma diɲɛnatigɛ kɔnɔna la e k'a lajɛ joliw bɔra ka delili kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ tatuni ko ko ayi a n'a ka association f'a yɛrɛ bɛ bɔ ka marche organiser ni nin kɛra sa an bɛ lafiya o ye ɛn ɛn ye an b'a tɔ to prolongation na e kɔni ka asosiyasɔn n'a kɛlɛ kɛ sɛgɛn e fɛnɛ nata b'olen kan mɛm ni nɛgɛnni fɛn fɛn bɛ se jaba sora la diɲɛnatigɛ kɔnɔna la an k'o kɛ tatuni ka datugu anw ni n kun bɛ se ka lafiya ɛn ɛn siriki bɛ yen tatuni yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen walayi a y'a lamɛn an ye dɔrɔn an ye ko ka ɲi dɔrɔn i ye ko dɔrɔn fɛn bɛ ninnu bolo dɔrɔn n b'u juguya an ni e ye bi bamakɔ mɔgɔ min ye dangaden diɲɛ bɛɛ ɲɛ t'a la e m'a fɔ ko danga ko de bɛ anw kɔ wa anw ma an fala don n'anw m'an fala don an tɛ san sɔrɔ bamakɔ sinɔn fiɲɛ jugu cira dɛ jɔn de sera anw na bamakɔ fiɲɛ jugu cira dɛ an tun ye dangaden ye dingo ci dingo senna an tun bɛ bi a kɔnɔ hali kunu muso ye mobili san miliyɔn bi naani karante miliyɔn ko k'o de y'a lakari k'o tɛ furu masala o b'a ka furu la ne yɛrɛ bɛ n ka sato kɔnɔ deux cent miliyɔn ala barika chancel tɛ a taara ka mun to ne bolo a bɛ cinq cent miliyɔn bɔ kuma tɛ yen donc tatuni fofana kadija fofana ala y'i lebu bi ala y'i malo dɛ n'i ma sabali jɔlen tasɔn yɛrɛ mɛ ne de ka so kɔnɔ n'i ma anw to yen n'i ma anw to yen i bɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ nin si ye sinji jugu ala ma kulonkɛ balimaya la e ye diɲɛ kuma jugu bɛɛ fɔ anw ma bi ala m'a tiɲɛ bɛɛ bange bi wa donc bamako bɛ tan de i bɛ wuli sɔgɔma dɔrɔn i b'a sɔrɔ dɔ kɛlen don k'i hɛni minɛ k'i juguya minɛ i yɛrɛ y'i ye ko n'i ka train de vie dɔrɔn i ka mode de vie dɔrɔn nin juguya in dɔrɔn de bɛ ne ni n balimaw kɔ mɛ ala b'a bɛɛ lebu kelen o kelen kelen kelen kelen ni diɲɛ jɛra k'i senkɔrɔ ma cɛ ala b'i minɛ i bolo denŋɔni kelen de ma o de la ne tɛ siran n tɛ siran n y'o de fɔ n ko n tɛ garate parce que n ma fɛn kɛ mɔgɔ la donc an tɛn'i datugu ayi o tan t'anw bolo bilen parce que anw ka vie avancera an t'i datugu an t'i convoqué mais i jilaja i ni ne kana bɛn dɛ tatoni i jilaja i ni ne jaba sora an kana bɛn yɔrɔ la dɛ ayiwa k'ale tɛ t'a datugu k'ale t'a convoqué a nin kuma in yɔrɔ ye ne tɔɔrɔ dɛ hmm? mali kɔnɔ bi mɔgɔ joli tɛ sunɔgɔ sidiki ka ko in bolo ala ni nin tatuni n'a ka association sababu gadon tigɛ ɔ komi eh, kasonge filɛ nin hɔrɔn don parce que procureur hali n'i ye ko mɛn n'a ma sara i la maa minnu bɛna adamadenw di ko k'u neni k'u difame surtout eh, ale ni jaba sora ye somɔgɔ man ye a yɛrɛ da tatuni da bɛ ka walanwalan a vocal dɔ bɛ page sanfɛ wa vocal wɛrɛw bɛ mɔgɔw ma minnu lamɛn ne ko n k'u k'a ci ne ma an b'a bɛɛ lakurakuraya fɛn o fɛn ni mɔgɔw m'a lamɛn ale de tun bɛ taa mɔgɔw kɔrɔfɔ kɔrɔfɔ ka taa mɔgɔw di dagaba in ma karisa ye sunkuruba ye karisa ye nin ye karisa ye nin ka bila mɔgɔw kɔ tellement que haine bɛ muso dusukun na nin ye e balima ye sidiki min tɛ e balima ye e bɛ se k'a t'o la han ɔ komi kasonge procureur ɲɛnama ye mɔgɔ de ye ni hali n'a ma sara i la e k'a ta bani ka nkalon da mɔgɔ la o ka dabila e k'o ta bani ne kasonge nin ta walahi ka nin dosiye in ta ka sɔrɔ a ma sara la hali jaba ma taa ni pilɛnti ye foyi ka tatuni wele ka tatuni wele komi i bɛ association kow la i bɛ eh, fɛn caman na jamana in kɔnɔna la k'e e yɛrɛ bɛ sariya kɔ ko muso e eh, e filɛ ka t'i musoɲɔgɔn di k'o ye sunguruba ye cɛ musoya ye sutura ye dɛ n ko ni furu la i bɛ kɛ miseli ye mɔgɔw ka du kɔnɔ nka e bɛ k'i to mali kɔnɔ ka information di ka mɔgɔw ka du ci du ci kumaw an ni e jɔra ka jaba sora jɔ dalilu jumɛn b'i bolo k'a tun bɛ sunguruba la dubayi dalilu jumɛn b'i bolo wa e ye kuma fɛn o fɛn fɔ dagaba tilala ka taa segi o bɛɛ kan ka jaba sora neni k'a kɛ sunguruba ni fɛn ye mɛ komi jaba sora je pense pas ni dusu b'a kɔnɔ diɲɛnatigɛ la quoi walahi bilayi talayi ni dusu b'a kɔnɔ mandat de dépôt a kan ka bɛn fɛn o fɛn ma an ka nin ko in tiɲɛ dɔn jɔnni tun bɛ ka mɔgɔw di dagaba in ma a ka neni hali n'an m'a a tigilamɔgɔw bɛɛ dɔn mɛ tatuni vogali bɛ yen f'a yɛrɛ b'a fɔ ko ko kow ka to sutura la ko dagaba mali ko kow ka to sutura la dagaba ye neni min da jaba kan yan bɛɛ y'a ye ɔ mali bɛɛ bi mali bɛɛ mali bɛɛ eh, jaba sora de bɛ se ka bɛɛ ɲɛji cɛ sisan an ka ɲinɛ sidiki ka fɛɛrɛ in kɔ pewu bɛɛ ka lafiya bɛɛ ka sunɔgɔ tatuni bolo wa ni porokirɛriw yɛrɛ ye hɔrɔn ye dɛ parce que porokirɛri sɛbɛ ye de a tɛ sara e la ni e y'a mɛn dɔrɔn e wuli nin ko in kan k'a kɛlɛ de minnu bɛ taa mɔgɔw eh, ka du kumaw fɔ ka taa ɛ nkalon da mɔgɔ la k'o ye sunguruba ye ni e jɔra sisan ka jaba jɔ i y'a minɛ sunguruba la yɔrɔ ani e dara de wa ani i cɛ de dara wa ani i somɔgɔ jumɛn dara wa a bɛ taa kɛ ni e de ye wa i da jumɛn b'a la a b'e kɔnɔ ko droit tɛ sunguruba bolo i ye denni mankutu tiɲɛ i somɔgɔ han ee muso lebu man ɲi mɛ walahi muso min ala de ye lebu tan kuwa hali n'i bɛ nin information fasɔn di ni ni nkalon n'i bɛ nin kuma fasɔn fɔ kuwa mɛ ala tɛ se ka nin ko to yen sa walayi ala tun tɛ se k'a to f'e ka vocal de kun ka bɔ f'e ka lebu e kun ka suuli kuwa moi je rêve de voir que e ni jaba fila e ni jaba fila k'aw filɛ scène kelen kan kuwa k'aw ka regard la e bɛna ale lajɛ cogo jumɛn ale bɛna e lajɛ cogo jumɛn na o tuma somɔgɔ t'e la e somɔgɔw ye mun fɔ jaba ka nin ko in na e cɛ m'a fɔ i jo t'a la han ala kana nin malo ɲɔgɔnna kɛ ka mɔgɔ sɔrɔ walahi bilayi i yɛrɛ vocal ko sunguruba don nin don a kɛra i ɲɛna wa e tɛ se ka kaso kɛ nin ko la mɔgɔ taara mandat da e kan nin na a an bɛ min kɔni fɔ an dusu yɛrɛ ka suma sisan min b'an dusu suma an bɛ justice de fɛ justice bɛ jamana kɔnɔ an bɛ procureur interpeller nin ko in na ne bɛ tila ka video spécial kɛ k'a adresser eh, fɛn na kasoge la mɔgɔ minnu taara sidi ka dossier d'a ma muso minnu b'a ko ɲɛ ma n'a association n'a marchew la a muso kuntigi dɔ ka vocal fila binna donc kasoge bɛna mun kɛ sisan an bɛ kalo kelen kɛ ka kalo fila kɛ n'ale fana ma wuli tatuni nɔfɛ walayi o b'a yira ko kasoge jɛlen tɛ sariya de don ɛ difamation nkalon tigɛ a fa neni ka k'e de b'o fa ka o fa ka kuran sara dɛ o de e de b'o fa ka nin sara e de bɛ nin kɛ tan ani jaba jaba sora bɔra k'a fɔ k'ale tɛ plainte tigɛ k'ale t'i datugu k'ale t'a kɛ tan ɔ anw yɛrɛ bi procureur interpeller bi an b'a fɔ k'a bɛ cɛ de fɛ yan k'a bɛ k'a bɛ musow ka hakɛ de fɛ yan k'a bɛ musow ka droit fɛ yan o tuma o fana sariya ka tigɛ sa jamana kɔnɔ yen ko immunité a bɛ ta foyi t'e kan i gɛnna ka bɔ nin bɛɛ la yan i bolo bɔra nin bɛɛ la yan voilà donc an bɛna a lajɛ mɔ mɔ mɔ quand même dɔ ye kuma dɔ fɔ n ma se ka nin tigi ka kumakanw faamuya mɛ jaba kan ka bɔ dɛ bi mali bɛɛ ale de bɛ se ka bɛɛ ɲɛji cɛ bi ni tatuni bɛ yɔrɔ in na yen sisan an dusu bɛ suma mɛ ni kasoge fana ni hɔrɔn don an bɛna nin ta ka nin bila ka nin adresse la dɛ vocal tɔw bɛ tatuni ye kuma minnu fɔ jaba ma ani dagaba yɛrɛ taara kuma minnu fɔ jaba ma a vocal bɛ yen aw k'an bɛ aw bɛ aw ko k'an bɛ sariya de kɔ o mali kura de na ɔ mali kura nana hali ni k'o kɛra san fila a kuma bɛ se ka lawuli bi ko mamasita in ta in kɛra nin y'a san joli ye ɔ salifu fana ta in kɛra nin y'a san joli ye ɔ nin fana jaba jaba ni tatuni ta hali n'a sɔrɔla a ma diya jaba yɛrɛ ye procureur ɲɛnama bɛɛ n'i ye nin mɛn i kan ka wuli parce que ne b'a dɔn jaba sora ye kuma min fɔ k'a tɛ nin datugu au moins hɔrɔnya b'ale la quoi walahi bilahi mais e tɛ hɔrɔn ye e tɛ laadiri ye ala de y'e malo tan ala ye e ko ko min ye sunguruba ye ala ye e malo o ye tan e ko min bɛ taa dubayi ka taa a yɛrɛ feere o video ma bɔ yɛrɛ feere la e ye kuma min fɔ e ta kɛra galo ye e ka balima juguya yirala bɛɛ lajɛlen ɲɛna e kan ka bɔ k'i kun kɔrɔta ka jɔn lajɛ tuguni i b'a ye ko mɔgɔ bɛ jamana ko kɛlɛw kɛ oui i bɛ dénonciation kɛ oui an yɛrɛ bɛ enquête kɛ an bɛ don fɛn caman na mais ka na i wolowolo balima depuis ala ka n dan n ma nin mɛn mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka nin fɔ jaba ma nationalité wɛrɛ mais tatuni nin man ka bɔ e da hali n'a y'a sɔrɔ sunguruba don k'a d'a kan joli min bɛ e n'a ni ɲɔgɔn cɛ balimaya min bɛ yen e kan ka o to yen walayi diɲɛmɔgɔ de bɛ se ka jaba sora lagosi e man ka se k'a lagosi mais i ye min kɛ kirimu don parce que diɲɛ lagosi tɛ yen min ma da jaba sora kan mais elle est forte dans la tête ne yɛrɛ bɛ n sigi k'a miiri ko mais nin bɛɛ bɛ se k'a fɔ adamaden ma cogo jumɛn na k'i bɛ se k'i ka vie kɛ tranquillement cogo jumɛn na mais ni adamaden n'i dalen don ala ko la adamaden n'i dalen don i ka dugawu la nin tɛ foyi k'i la burujali tɛ foyi k'i la mais i k'a dɔn k'a fɔ tatuni i malola musow ye bi muso min bɛ musow ka hakɛ ɲini ka d'a ma o tɛ taa muso ɲɔgɔn di k'a lebu ko sunguruba don ka sɔrɔ a dalilu t'i bolo an bɛ baara kɛ ni dalilu de ye dɛ pour que ka se k'a yira an na k'a fɔ ko jaba sora ye sunguruba ye a donyɔrɔ n'a kɛyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ hôtel kɔnɔ f'i ka na n'o video ye n ɲɛ ma fɛn min ye n tɛ taa n ka lahara tiɲɛ e bɛ o jogo fɔ e yɛrɛ min ye e t'o fɔ dɛ i yɛrɛ n'i kɔntana i b'i bila i ka pantalɔnw na ka bila musow ɲɛma ko marisi ko cɛw b'u musow bugɔ ahan nka e y'i muso ɲɔgɔn de bugɔ cɛw y'u muso bugɔ nka e y'i muso ɲɔgɔn de lakari e kan ka bɔ k'i bila musow ɲɛma muso min bɛ t'i den ɲini bɔkisi kɔnɔ ko a aw jɔ tan dɛ a ye tatuni a ye tatuni lamɛn bani a kɛ ala kama a ye hakɛ to a ye tatuni lamɛn mais vocal in ma a yɔrɔ dɔw k'a la quoi

ninnu fa ka kuran bi tigɛ n'u fa ka kuran tigɛra ninnu fa u fa ani ne ba ba fa kelen ba kelen walayi n bɛ kuma i fɛ ni ala cɛla de ninnu fa ka kuran bi tigɛ ne ne ba ma sara ninnu fa ka banni kɛnɛ kan ninnu kun sigilen don u kun kamanagannen de don nka jaba ye kumabaw kɛ yan k'ale ɲɔgɔn tɛ mali muso bɛɛ la a ka range rover i bɛ ala minɛ k'o ɲɔgɔnna ta k'o d'i ka funɛkɛ ma ko jaba n'i ka funɛkɛ de ye niveau kelen i bolo quoi mais i diminnen don i kɔrɔ bi dɛ o de f'i ɲɛna jaba ɲɔgɔn tɛ yen bi a ɲɔgɔn tɛ yen sini Jɔgɔ ɲɔgɔnna tɛ yen o, Mali bɛɛ. awɔ A wari- a a ye ɲɔgɔn miliyɔn tɛ aw sɔrɔ sini delila ka bilen. travelo ye mali la fɔlɔ wa Han, ko A ɲɔgɔn travelo. tɛ yen. aw k'aw fara ka bɔ a na a kan foloma la aw k'aw fara ka bɔ jaba n'a disi jannen na i ko tubanin nafolo ɲinina aw k'aw fara ka bɔ jaba n'a sen dunnen na a ye n ka kuma mɛn wa aw k'aw fara ka bɔ a la dɛ a ɲɔgɔn tɛ yen a y'a mɛn i tɔgɔ jaba jaba fɔ ma chérie i bɛ nin i ɲɛ bɛ doliprane na i bɛ deux cuillerées ta hmm? deux cuillerées matin deux cuillerées soir c'est contre euh, les douleurs et fièvre ɔ mali walahi ni jaba sɔrɔ ma wuli nin kama semaine kɔnɔ danga b'a kɔ k'i di k'i buruja k'i neni k'i kɛ sunguruba ye diɲɛmɔgɔ ka yɛlɛ i la ka tila k'a mɔkɛ bugi la k'i ka doliprane ta k'i kan ta k'i kan foloma k'i disi ko tubanin nafolo ɲinina ɲinini fɛn fɛn dari ka dagaba fɛ i b'a bɛɛ de kɛ tile kan han i b'a bɛɛ de i b'a bɛɛ de kɛ tile kan k'i tilen n'a ye kasoŋe fɛ kasoŋe hɔrɔn don dɛ ladiri don dɛ n'an wulila nin ko in fɛ ka taa d'i ma don o don ye hali ni jaba man ci a la an mago foyi tɛ jaba yɛrɛ ka hakilina la parce que ale y'a fɔ ka bakari tɛ plainte ni fɛnw déposer an b'a dɔn k'a fɔ e bɛ kɛlɛ min na kasonge nin ko ninnu kɛlɛ de don nkalonda mɔgɔ la ka dabila binkanni ka dabila nin fɛn ninnu ka dabila o tuma la kajatu bɛ yen kasonge a bɛ yen e yɛrɛ n'a bɛ ɲɔgɔn ye a u bɛ taa u bɛ taa a muso jɛkulufɛn ninnu na e fɛ yen mɔgɔ min wuli ko ka muso ko ka muso défendre u bɛ taa muso ɲɔgɔn di ko k'o kɛ sunguruba ye o muso fasɔn jumɛn i b'a ye mɔgɔ lankolondenw de bɛ sɔn nin fɛn fasɔn ninnu ma quoi Hein? Dɔ ko ko ko son mari doit déposer plainte contre lui. Elle a toujours agressé son mari. Ah, ne kɔni y'o kuma mɛn nka dalilu tɛ n bolo dɛ n tɛ se ka n sigi k'a kuma fɔ tan fo dalilu de ka na la n kɔni m'a dɔn ani cɛ in u bɛ jɛn ɲɔgɔn kɔ san filaw ni fɛnw na bɔn furusaw nana bɔ a la fɛn caman mɔgɔw ko ko a cɛ yɛrɛ k'a ye muru t'a cɛ kama bɔn ça c'est entre eux o y'u fila ka ko ye u bolo yen nka anw bɛ min na de ye yan o de ye kasonge ye nin kuma minnu nkalon minnu dara jaba jaba ye maliyɛnden don ne dusu bɛ jaba kɔnɔ jaba man kan ka nin ko bila tan o justice ye e jaba kelen de minɛ k'e ladon kaso la yan k'e ladon kaso la yan manamana ko la e u ka tila ka o kaso la don u ka tila ka filime k'o ta k'o ci ko bisiki de merde ma wa u bɛ jumɛn de o bɛɛ bilala k'e lebu wa n'a sɛgɛsɛgɛ hali o ko in tatuni nin kelen de b'o ko kɔfɛ nɛni fɛn fɛn dar'i kan réseaux sociaux kan tɔgɔ tiɲɛ ni burujali ni mankutu tiɲɛ fɛn fɛn dar'i kan a bɛɛ ka tile ka surtout min kɛra dagaba fɛ ani dagaba min filɛ kuma la i k'o ta ka taa n'o ye a sariya bɛ yen ni tatuni ma san san saba kɛ boli a k'a fɔ ma tu ɲamɔgɔden wa n'a dira kasonkɛ ma a m'a dɔn kasonkɛ hɔrɔn don dɛ ɔ o mɔnɛ min min sigiko ye mɔnɛ min bɛ mɔgɔw la bi dɔwɛrɛ tɛ dɛ walahi ni nin minɛra sa o ye ɛn ɛn ye an bɛ taa mi-temps ni prolongation ni penalty an m'olu makɔnɔ a ko tɔ kɔni na fɔ e kɔ siriki bɛ e fɛnɛ na kɛ ni e ye hɔrɔn de e kan k'i kun kɔrɔta ka diɲɛ mɔgɔ lajɛ a ɲɛ la tuguni ko min musow ka pari la dɛ min musow ka nin na dɛ min musow ka donna yan fɛ a bɔra yan fɛ e bɛ ka t'i muso ɲɔgɔn di k'o ye sunguruba ye a sunguruba ala de ye sunguruba wasa e kan k'e ka vocal bɔ k'e lebu sinon mɔgɔ caman bɛ mɔgɔw kɔrɔfɔ paziw kan o u bɛna kumaw fɔ o nka e ta de bɔra yan e pere de ta bɔra yan et puis ka e e cɛ ye e cɛ ye minisiriya kɛ e bɛ ɛ ɛ birow kɔnɔ i bɛ mali administration kɔnɔna la jɔyɔrɔ b'i la i bɛ musow ka jɛkulu kɔnɔ ka na e ye i muso ɲɔgɔn jaba ma foyi k'e la diɲɛnatigɛ kɔnɔ jaba ko ten dɛ k'ale u ma kɛlɛ ale balima de don n t'a dɔn k'a ba kɔrɔmuso ni jaba fɛn wa je sais pas quoi lien de parenté duman duman de b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a jaba ye diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la jaba e a bɛ cogo di dubai bɛ cogo di ça va e bɛ forme na dɛ e i ta ye ka ko ye dɛ e n'o mɔgɔ tɛ si la dɛ mɛ kɔfɛ a bɛ t'o di k'o neni k'o buruja k'o ka gindo t'u ni ɲɔgɔn cɛ ala bɔra n'o gindo de ala tɛ ko kɛ gansan kɔ a b'i layi c'est pour cela la dame elle est aigrie nin ko nin y'a tunu a ma bɔ nin wagati a ma bɔ hali ka kuma ni hɔrɔnya don e kan k'i bila musow ɲɛma bi wa a ka ko bɛɛ a ka ko bɛɛ de ye eh, fɛn ye jɔyɔrɔ ɲiniko ye siriki ta in na a ye manifestation organiser an bɛ bali min na ko gouvernement sigira ko la loi numéro 052 ko musow ka quota ko musow ka caya gouvernement kɔnɔ f'a b'a fɔ ko non ko muso jɛkulu fɛn fɛn filɛ nin ye eh, ko muso jɛkulu fɛn fɛn filɛ nin ye ko ninnu bɛɛ kalannen don ninnu bɛɛ bɛ se ka pilasiw kɛ gouvernement kɔnɔ e tɛ don foyi kɔnɔ yan i bɛ don diɲɛ ko o ko la yan ne b'o kɔnturu la yan maliyɛn den fanba bɛɛ b'o kɔnturu la ɔ ni siriki minɛra ka bila yan ni dalilu ka sɔrɔ e ta dalilu filɛ dɛ ni kasonkɛ nin hɔrɔn don ni kasonkɛ nin laadiri don ni silamɛ don n'a bɛ seli n'a bɛ ala dɔn n'a bɛ justice kɔ n'a tɛ injustice fɛ ko maliyɛn den dɔ de tɔɲɔna jaba sɔrɔ k'a kɛ sunguruba ye k'a kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ dalilu t'a la ni sunguruba don i bɛ bɔ n'a dalilu ye e bɔra ka nin min fɔ ka jaba sora fa min tɛ balo la ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na a e tɛ ma ɲinɛ o fa su la ka t'o kuma fɔ k'e delila ka waa kelen d'o fa ma cɛ ye tatuni ka jugunko ye walahi ta ni ni ni cɛ o cɛ ye nin ta ka du ka du kɔnɔ n'a ma t'i ka du ci ala kana barika don n na cɛ fako ne de bɛ taa nin ta ye a ka t'i datugu kaso la yen kasoge ka hɔrɔnya a ka laadiriya a ka tilennenya a ka faso kanu o degré bɛna dɔn tatuni ka afɛri de la ne bɛ se ka jaba sɔrɔ ne bɛ se k'a sɔrɔ cogo cogo la ka mɔgɔ ci mɔgɔ bɛ n bolo minnu n'a ka di u olu bɛ se ka taa f'a fɛ yen sisan sisan n'a ko a tɛ plainte tigɛ c'est son problème an kɔni se ka vocal in kɛ clé kan ka taa di kaso kasoge yɛrɛ hakilina ye namu ye parce que hali n'aw taara kaso hali n'aw taara procureur fɛ yen ni procureur dossier ta n'aw ko k'aw yafara k'a ka bila n'a ka d'ale ye a b'a bila n'a man d'ale a b'a ale t'a bila parce que ale de ye kojugu kɛlɛbaga ye ɔ siriki bɛ yanni dalilu ka sɔrɔ tatuni i ta dalilu filɛ nin ye dɛ i ta dalilu filɛ dɛ nasu suma a u ko ko ɛɛ ko ɛ mamasita k'a ni peti k'a ni peti ba de filɛ nin ye dɛ peti ba komi ko ko siriki binna a kan ɔ ko ɛ siriki ta kɛra ko k'a to minɛrɛya la a tun bɛ min kɛrɛfɛ nin ye o y'a sɔrɔ a bi a bi a bi sin de la a bɛ ka sin de min yan jɔn y'a bila nin kɛrɛfɛ yan jɔn bɛ k'a foto ta n k'a yɛrɛ bɛ k'i foto ta depuis ala k'a da ale bɛ k'a yɛrɛ malo de o ale yɛrɛ ka video n k'a yɛrɛ de tun bɛ k'a yɛrɛ filime k'o bila donc siriki ko in mɔnɛ de b'u la a dimiya de b'u la donc kasoge ka video bila yan an bɛna i ka hɔrɔnya dɔn nin senfɛ ne dalen don i la dɛ i ye i ye hɔrɔn ye laadiri ye hali n'a y'a sɔrɔ la ko min ma sara i la e bɛ se k'i da don o ko la paseke e ye porokirɛri ye n'i ye fɛn ye réseaux sociaux kan e bɛ se ka kuma a la paseke e ye porokirɛri ye n'a ka di i bɛ se k'a bila n'a man di i tɛ se k'a bila sariya de ye sariya ye mais n'an y'i interpellé nin video la ɛ video min bɛ nale k'a kumakan bila la parce que jaba ko k'ale tɛ taa plainte tigɛ ale y'i ta to ala n'a la kira ma n t'a dɔn dusu fasɔn min b'ale kɔnɔ ɔ komi la justice ne pardonne pas sariya ye sariya de ye ɔ kasoge ne yɛrɛ de bɛna mɔgɔ ci walahi sɛmɛni kɔnɔ ka taa fɛn in d'e ma k'i ka réaction dɔrɔn lajɛ dɔrɔn n mago b'o dɔrɔn de la an ka impôt de bɛ d'aw ma ko a b'anw lamɛn o ye wajibi de ye e de bɛ se k'a fɔ ne tɛ se ka tatuni poursuivi a banna ne tɛ se k'a poursuivi o kuma bannen ou bien a tɛ intéressé o kuma bannen mais ni ne ma taa d'e ma semaine kɔnɔ n tɛ n fa ni n ba den ye a mɔgɔ bɛ n bolo k'a kɛ clé kan ka taa n'a ye nin kɛra jamana kɔnɔ e bɛ se k'i da don a la hali ni parce que e b'a dɔn jaba sora tɛna taa k'a bɛ taa plainte tigɛ k'a bɛ n'i yɛrɛ sɛgɛn ka fɛnw kɛ mais ne de bɛna a kɛ tile ka ka k'e ka réaction dɔrɔn lajɛ dɔrɔn i ka faso kanu i ka i ka i ka patriotisme degré k'a dɔn quoi i bɛ justice de fɛ k'a dɔn quoi e kan ka tatuni interpeller nin na nin ko ka dabila jamana kɔnɔ hakɛto b'o la salalama n'an ye fɛn di kasoge ma a suite an b'a fɔ aw ɲɛna ko in n t'a dɔn eh, an bɛ samedi la dimanche le lundi bɛɛ b'i connecté ne n taara di a ma n'a ye min fɔ ɔ n bɛ tila ka segin k'o fɔ a kɔni tɛna sɔn k'a fɔ k'a t'anw yɛrɛ sɔn dɛ mɔgɔ bɛ n bolo a baara la jamana in kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen donc ka taa di a ma k'a bɛɛ la hali ni jaba sora ma sɔn nin fɛn ninnu ka dabila e bɛ musow ka kɛlɛ la e bɛ ka tila ka taa musow di eh, mɔgɔ wɛrɛw ma ko olu sunguruba olu bɛ taa ka nkalon da olu la dagaba ye kɔlɔkɔlɔ faneni bannen da jaba kan e ye kuma fɛn fɛn fɔ ko ka gindo to aw ni ɲɔgɔn cɛ n ko dagaba bɔra k'o bɛɛ fɔ ne ti maa si lajɛ na ne bɛ kasoge yɛrɛ lajɛ o tuma na lundi plus tard mar mardi don kasoge ye mun fɔ an ye vocal d'a ma wa an ma vocal d'a ma wa ni ala ma ne faga yanni lundi ni mardi cɛ o tuma la aw fana aw bɛn'o dalilu aw bɛn'o sɔrɔ merci beaucoup aw salamu alaikum